zioneka ngati kuti a Michael Usi abalalika Ah, zioneka ngati kuti mwina anali ndi mahope mahope ake onena kuti a Chakwera awasankha kukhala running mate nde ah, pachizungu amati he put all his eggs in one basket he believed kuti mwina ali ndi chance yoti akhoza kuwasankha kukhala running mate zitachitika kuti iwowo sanasankhidwe ndipo a Chakwera anasankha a Vitumbiko Mumba kuti ndi amene akhale running mate wawo khangati kuti zinasokoneza zinabalalitsa ndiye eh, kampeniyo sanayipangire plani mwina amaona ngati kuti akasankha kukhala running mate wa, wa a president ango- angokwera nawo ya a president kumakamba zimene a president ayika mmanifesto ya mcp analibe pulani ya kampeni analibe ndi mfundo zoti anthu awauze zinali zongoti zimene zabwera mmutu mwina atalingalira nthawi yawathera anaona ngati kuti the easiest thing to say kuti mwina anthu atchuke ah, atchukepo ah, tizikamba za iwo nkunena kuti oh ine nali mboma 5 years ndipo mboma mmenemu muli katangale wanyo ndiye kumangokamba zimenezo anthu nkumamva anthu nkumatani now amalawi sife opusa nanenanso zimene timakamba nkhani ya a Michael Usi pano amalawi sife anthu opusa kuti wina angangonena zinthu ndefe kulawa sinzolo kumaombera mmanja timafunsa kuti tsono inuyo umboni uli kuti Ah, paja mudziko lino kuli acb kumene munthu aliyense amene ali ndi umboni oti winawakenso aupanga ziphuphu aupanga katangale atenge umboni akapereke ku acb acb amene ofufuza ngati zimenezo inuyo bwanji osapita kumeneko number, one- number two you are not even giving details simuku you are not naming and shaming amatero pa chizungu simukutchula kuti ndani amene mmamuona akuchita katangale mboma in the end tinaona kuti awa asowa zokamba alibe alibe nkhani now mwina acb uh, pozindikira kuti iwo mandate yawo ndi yawo imene yonena kuti yomenyana ndi katangale yothana ndi katangale mdziko muno ndi mandate ya acb anachita bwino kuwauza kuti bwerani inu mungolankhulalankhula bwerani kuno muzatipatse umboni ife tigwirepo ntchito ife ntchito yathu ndimeneyi iwo mmalo moti a- asangalale kuti aha because i remember he said ah amene afuna kuti ndidzamuuze adzabwere kunyumba kwanga sananene choncho mmalo moti asangalale kuti oh acb tsopano yandipasa danga nipita kumeneko kodi mkuti ndibwere liti inu a acb director ndibwere liti ndibwera kumeneko apita kukhoti munthu a- munthu amanena kuti munthu amene ali ndi umboni wa katangale apita kukhoti kukanena ati muwaletse a acb asanitane munditeteze nsapite of course the courts uh, munthu ukadandaula uh, ali ndi ufulu opita ku court and makhoti amakuthandiza munthu ukadandaula samafika kukuthandiza if i go to court now kuti ododo aunipsinja aunisokoneza mpeka sambo akandipasa relief

in the end conclusion kale ndinkapanga masamu pati chakati pati QE- qed ka- Algebra. Eh, eh, algebra geometry timati qed in the end conclusion njakuti alibe umboniwo kunali kungofuna utchuka ufuna ufuna ma likes a pa facebook ufuna ma comment a pa facebook ufuna utchuka munthu opanda one alibe chiyositolanire kwa amalawi He hasn't given me any reason why come 20, come 16 September nikalowa mbuthi muja nikavotera amai Usi ngati president. He hasn't given any reason. All I've seen is him being dramatic. Auphika mandazi, au- au- utani, auchita izi. Now ineyo munthu wa serious, amalawa serious kunjaku. Angakavotere munthu fotola auphika mandazi. do we need a president oti azikaphika ma- azikaphika mandazi ku sadc basi iyayi awawa niwophika mandazi tiwavotere tifuna kuphika mandazi total nonsense but the point is alibe fundo fundo imene amati amadalira kuti nizikuonelepera pa msonkhano unena kuti e iwe e ziphuphu ziphuphu nimene iyi yakanika yalephera in the end ni munthu wabodza ongofuna utchuka iwo aja akhala kwambiri mu entertainment industry ndi mmene muja makhala anthu otchuka umafuna munthu utchuka aziti o wakuti wakuti amachita bwino kwambiri madrama wakuti wakuti amayimba bwino zimathandiza pena zikuumatira luso lako ndiye ukamakhala kuti pa facebook paja uli malikes anthu akukonda anthu akulankhula zimene zimene zimakhala but he forgot kuti this is not about drama this is not about empty fame this is about serious matters za upresident zoti munthu amusankhire kukhala president so at the end of the day nzomvetsa chisoni because you don't know kuti what else what is he doing uh, panopa kwangoti zii then kunabwera zi- jeremiah uh, mwaungulu he said inutu zimene munenazi munena anzanu ziphuphu inu tagwira nanu ntchito kwambiri kwenu ku adra uko tikhoza kuululanso now people are saying kapena pakifa pakatipa afatsa pakatipa afatsa sinaone kapena ine ndinaponya mpekasamba ayi ndithu ayi Paka- pakatipa afatsa so anthu akufunsa kuti kufatsa kuja aopa jeremiah mwaungulu kuti kuti aying'alula to use to use to use today's language kuti aying'alula kapena ni ku acb kumene afunsaso kuti inuyo ngati muli ni umboni bweretsani iwo kumene ukhoti thamangira ukhoti kuti ya muwaletse asanitane in the end he's being portrayed as a liar not a serious person that malawians should be serious about